moni ndine jack nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku kenya ku kenya timapitapitako kwatsala pang'ono kumalingana ndi ku south africa ndiye poti malo atapitapitako tikuwadziwa masiku ano ine chakumwa changa ndicho mukuchiona ndagwira inu tagwirani chanu then ticheze nde mayi uyu dzina lake ndi naomi chebet naomi anali ndi zaka 31 mu chaka cha 2025 naomi anapanga graduate ku sukulu ya catering mu 2021 anali olimbikira amagwira ntchito yake zabwinobwino anakwatira ndi mamuna uyu dzina lake samuel samuel chebet anthuwa anali pa banja koma banja lake linali lovutavuta kwambiri linali volatile kwambiri samuel amakonda kumenya amakonda kukwiya amapanga nkhanza aliyense amachita kudziwa kuti koma bambo uyu bambo uyu ndi omenya eti anapezeka kuti anaberekerana ana atatu nkumakhalabe koma chifukwa cha nkhanza zomachita kufika ponena kuti wachibale akati alowerere kuti kodi bambo muganiza bwanji amapezeka kuti akulandira mameseji ochoka kwa samuel oti ndikuphani muzalimbana ndine ndikuphani eh, mchemwali wake wa naomi amakhalira kulandira mameseji ndikupha ndipo ndizapha ndi ana ako omwewo usayerekeze kulowera za m'banja mwanga nthawi zonse amakhalira kutani amakhalira kutukanidwa ndi samuel anali ongovuta basi nde zinafika point yonena kuti abale ake a naomi anakatengako ana kuti no ana sangamakhale mu situation yoipa ngati iyi banja si ndewu banja si nkhanza amene mmapangiramo nde mapeto ake naomi anangoona kuti izi sizindithandiza anamusiya samuel nkusamuka kupita ku dera lina akuti ku kangemi kapena kagemi kukapeza nyumba kumeneko nkumakhala ndi ana ake kumagwira ntchito brother wake amakonda kumabwera kukakhala naye komweko basi kungomuthandiza apa ndi apo ndi amakonda kugona komweko amakhala bwinobwino nde m'mapita kwa masiku brother wake tsiku lina kuchoka ku ntchito anabwera usiku usiku anafika ku nyumba kuja anampeza naomi ali pa mpando pa sofa wagona pa sofa paja koma wavindikira wazivindikira ndi kumutu komwe koma wagona ndi anangomuona kuti "Ah, naomi anayesera kumuyitana naomi sanayankhe ndi amaona ngati kuti naomi wagona iye kunyamuka kupita ku chipinda kagona mamawo akumpeza ali ndendende mmene anamusiyira iye nkuyamba kuyesera kuti amutani amudzutse naomi naomi naomi sakuyankha kumuvundukula mpamene akuona kuti munthu wakhapidwa khapidwa mutu umu wagogodedwa gogodedwa munthu mabala wabooledwa booledwa anayimba foni ku polisi kufufuza aneba akuti ah, naomi tinamuona madzulodzulo mmanaini kunabwera ndani mwamuna wake samuel anabwererana abale ake pamene amati kukamwa kakasi anabwererana anabwererananso bwanji nde anapezeka kuti naomi anali atabwererana ndi samuel koma amaopa kuwauza abale ake kuti anthu aja abwererana chifukwa choti abale ake sakanamulula chifukwa cha mmene amamuzunzira mmene amamuopsezera mmene amammenyera nde pofuna kuti awa namize abale akewo anangokhala kaye chete kuti aone kuti ziyenda bwanji banjalo likatani m- akabwererana kuti agwirizane bwinobwino chifukwa kuti kukhala ngati samuel anapepesa kuti ine sinzabwerezaso ndikhululukireni chanichani nde naomi anakhulupirira nkumtenganso nde amakhala ngati angokumana apa ndi apo mwanseri nde pa nthawi imeneyoyo mmene brother wake wa naomi anapita ku ntchito ndi pamene samuel anafika ku nyumba kuja mma 9 aneba ati anamuona akutani akutuluka nyumba muja after one hour usiku mmateni wanyamuka samuel cho wapita basi amangoti naomi ali mnyumba pamene naomi anazapezedwa nde anadziwa kunena kuti okay munthu omaliza kumuona naomi anali ndani anali samuel ena anthunso sa- anali kuti samadziwanso kunena kuti zinthu zonsezo zikuchitika nde apolisi anali uti kakasi samuel ali kuti kuyamba kufunafuna kuti samuel ali kuti komanso samuel osampeza nde anapeza kuti pa social media pa samuel analembapo atayikapo chithunzi cha naomi atalembapo kuti die and leave me alone wacha die and leave me alone nkumulemberanso munthu wina message yonse yoti ye ndamupha nde apolisi akhala kumusakasaka samuel sanampezebe mpaka pano naomi wataya moyo wake ana ake atsala opanda kholo koma apopo tinakati ataya makolo onse nangasi apopo khalekhale samuel atani agwidwa amangidwa sikuti zitha chonchoyi nde nkhani yomvetsa chisoni domestic violence again kunena kuti munthu amamudziwa amene alili kuthawa nkuthawa kutani mpaka nakuwabisira makolo ake kuti kapena of course zimakhala zonena kuti iye akumukhulupirira munthuyo kuti mwina wasinthani which is a shame kunena kuti munthu wabwinobwino wapita chifukwa cha domestic violence imeneyo ne nkhani ya naomi chebet yomwe yachitika ku kenya zikomo kwambiri